igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m ụnụ abụ m maazị ugoọcha onye nchọcha na edemede n'ihe banyere asụsụ na omenala igbo onye na-ewetara gị asụsụ na omenala igbo ghere eghe n'ụdị nkụzi ọ bụrụ na ihe a bụ mbụ ị na-akpọtụrụ okpo ozi anyị ihu n'ọgba ozi ọha ị gbaa mbọ dekwunyere okpo ozi anyị nke abụọ i soro anyị n'ọgba ozi ọha nke atọ ịlakụrụ ejijere anyị nke anọ ikesanye ndị ọzọ ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ ugbu a gịnị ka anyị nwere ikwu ihe anyị chọrọ ikwu maka ugbu a bụ ihe anyị kpọrọ de nkwugharị gịnị bụ de nkwugharị de nkwugharị bụ ihe oyibo kpọrọ tautology ụfọdụ ndị Igbo amaghị na e nwere tautology ya bụ de nkwugharị n'asụsụ Igbo mana dịka ndị na-eme ntụcha nchọcha na nchọpụta anyị agbaana mbọ ịchọpụta ọtụtụ ihe tụchapụta ọtụtụ ihe na-anaghị agazi agazi n'asụsụ Igbo na Ugoọcha Media ugbu a anyị ga-ewetara gị de nkwugharị anyị kpọrọ tautology de nkwugharị kpọkwazie written tautology de ndegharị kpọọ verbal tautology kwu nkwugharị mana nchịkọta ya bụrụ de nkwugharị ị ma na e nwere de nkwugharị n'asụsụ igbo ka m gbapụ ya ọsọ ọmụmaatụ m ga-enye gị bụ ndị na-asị maka ihi na ọ bụrụ na i jee n'edemede ụfọdụ dị iche iche n'ala igbo o jukwuru n'ọnụ ndị igbo niile maka ihi na tụma ị ga-asị maka ihi na ihe ị ga-ekwu bụ maka na ma ọ bụ ị sị n'ihi na onye na-asị maka ihi na dịka onye na-asị eh, for because ihe ọzọ bụ degharịa ya ọzọ tụma ị ga-asị degharịa ya ọzọ i kwuo degharịa ya maọbụ ị sị dee ya ọzọ tụma ị ga-asị kwugharịa ya ọzọ ị sị kwugharịa ya maọbụ ị sị kwuo ya ọzọ ma ọzọkwa tụma ị ga-asị ma ọzọkwa ị sị ma ọzọ maọbụ ị sị ọzọkwa unu aghọtara ka m si akọwa ya ihe a na-akpọ de nkwugharị bụ ihe juru anyị ọnụ anyị wee na-asịzi ka ndị igbo onye ọbụla nekwasị ya anya wee mara na asụsụ igbo ịga n'ihu ime ọfụma bụ ma anyị ncha o jikọrọ aka ọnụ wee mebe ihe dị n'asụsụ na omenala igbo anyị na-akpọku gị n'ụbọchị taata ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-enweta nkụzi akụghị mmiri n'asụsụ na omenala igbo gbaa mbọ ka ị na-abịa n'okpo ozi anyị n'ọgba ozi ọha ị na-abịa ebe ahụ ị ga na-enweta nkụzi dị iche iche gwakwa ndị mmadụ maka nkụzi anyị na-enye maka na anyị apụtala ka anyị bịa gbaa mbọ hụ na anyị tụtere ma nwegharịa asụsụ Igbo anyị ga-akpọnatarịrị asụsụ Igbo bịa sonye anyị taa taa chọtaba anyị aka m bụ nwanne gị nwoke Maazị Ugoọcha onye na-ewetara gị nkụzi n'asụsụ na omenala Igbo n'ụdị ghere eghe ndewo

onye ọma ọdịmma Igbo na-amasị biko bịa menyere anyị akụ maka ọganihu nke ọrụ ngodo ndị a anyị ji n'aka na njem ntụte asụsụ na omenala Igbo ndewo nwanne m